anyị maintain social distance very important secondly bụ ịma na iji eh, nose and mouth mask gị inyere anyị efe na hall a inyere anyị efe na hall biko asa nrọnya ọ bụrụ one biko asị na anyị ebido ịgba afa ka anyị mara ward ndị dị represented

ịtụ aro na ike ihe nke otu na ụmụnne anyị sị anyị were na-eri ezi onye nwe anyị ana m asị ekene na nsọpụrụ dịrị gị n'aha jizọs onye nwe anyị agwabeghị m onye butere ihe a mana ana m ayọ ebe ọ bụla ihe a si pụta kwụghachi mmaji kwuru mmaji n'aha jizọs ihe ụkọ agaghị akọ ha ha ga-enwe ahụ isi ike ha ga-enwe eziripụta ka anyị na-ayọ ngọzi na nwoke na nwaanyị nke ezinifite ka anyị na-ayọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ka ngọzi gị dakwasị onye ọbụla n'ala ezinifite a n'aha jizọs onye nwe anyị na-ayọkwa gị amara gị na inyeaka ndị na-achị achị bido n'igwe luo pg lukwa ndụ na-anọchite anya anyị na gọọmenti anyị na-ayọ amamihe gị

ee ekwuola nya before sị na ọ na-abụ a mụọ nwa nwa amụta ibe ya ọ nwa afọ ezinifite bụrụ nwa- nwanne mụ na ụnụ bụ onye so ebu ee, ebu ezinifite n'obi bụ onye butere anyị ihe a. a na-akpọ ya, ee, emeka umeọjị eji ọgazi wee mara ọ ya nwa sị na ụmụnne ya na ụmụnne ya enwe aṅụrị ọ sị na anyị nụrụ nke a na-emebu before ọ na-awatch ọ na-awatch ya na social media nke fashola na-acontrol ọ ya butere rice ya nke ahụ rice nke ahụ indomie nke ahụ sanitizer eh? nke ahụ ihe eji ekpuchi imi na ọnụ maka this covid-19 onye mere ihe a niile ị ya-asị na ọ chọghị ụmụnne ya ndụ ọkwa ọ chọrọ ụmụnne ya ndụ ezi ihe ruola anyị emekwa inyere onwe anyị aka maka o mechagoro anyị ihe o ya emere anyị anyị wee na-asị chukwu nke pụrụ ime ihe niile nke nọ n'enu igwe ọgọdọ ya na-akpụ n'ala na ala ezinifite emeka si na anyị wee pụta nke a na-akpọ ọgazi anyị sị ebe ọbụla ọ nọ akụ ihe ọbụla ọ na-akụ na chineke ga-agọzi ya tụkwasịrị ya ndụ n'elu ndụ n'aha jizọs gọzikwa ezinụlọ ya n'ọrịa ọjọọ a na-ewu kịta asị Chukwu ị mara akara ahụ ị kara ụmụ Izrel mgbe ha nọ Ijipt were ya kanye ya na ezinụlọ ya kakwa anyị na ezinifite niile ebe ọ na ha sọtụrụ ee ka ha ka ha wee dịrị anyị ndụ na-echedekwa anyị maka onye nọ n'ụlọ nọrọ onye nọ n'ama onye nọ n'ama nọrọ onye nọ n'ụlọ ọ ma na anyị nọ n'ụlọ na anyị na-echeta na ka o wee nwee ike nye anyị ya

mana ọ ya adịrị anyị mma ebe o si kpata Chineke ga-enye mmadụ mmadụ n'aha Jizọs Dr. Emeka Nwaji Ọgazi

ekpere anyị n'isi ya bụ na eke kere ụwa were ngozi tụkwasịrị ya n'elu ngozi ọ bụrụgo ngozi were ihe a na-anya ọ ga-adịrị ya na mma n'aha Jizọs

biko efụna ihe dị n'ahụ ndomi ihe ji ekpuchi ọnụ na sanitaiza ibu ndị mmiri ya eburiri asị ya dịchọ na ihe na aka dụọ ha ọdụ emeka asụ dụọ ha ọdụ sanitaiza maka iji pụọ pụọ aka ikpuchi ọnụ ọgwụ maka ikute ihe ọjọọ n'ihu ee

bịa ụmụada kee ndị nwa nleda enye m ọrụ anọ anyị

ebe umeọjị so ya si bụ ya ndị ichie ihe a ndị igwe in council ya butere bute indomie na ihe eji ekpuchi ọnụ bute nke eji akwọ aka Eh? unu wee na- na-adịrị ya ndụ Oh? Ee, ndị igwe in council na-ekene dr emeka umeọjị na-agọzi ya na-asị chineke gọzikwa ya mmụọ ra mmụọ Ee, ndị igwe in council ji ezi ozi dị iche iche o ziri ekpere niile ezinifte na-ekpere ya

tata ka nwanne anyị nwoke bụ eh, chief dr emeka umeoji ọgazi n'aguata eh, sị ka nya gbalụ ndị ezinifte krismas n'ọnọdụ a anọ Eh, oge dịka ugbu a bụ ọnọdụ mwakpo ọrịa a na-akpọ eh, eh, coronavirus nke aha mmiri chukwu ya bụ covid-19 o butere erimeri dị iche iche dịka akpa osikapa noodles ya bụ oriri ya erimeri a nwa na-amị amị ụfọdụ na-akpọkwa indomie nakwa ihe eji ekpuchi imi ya face mask nakwa sanitizer wee na-asị ka ndị mmadụ biko ka ha ma na-ejiri ya nke a na ọ bụrụ na Chineke pịkwa aka n'oge na-adịghị anya na ya nwere ike imekwa karịkwa etu o mere ya bụ anyị na-ekene ya n'ụdị pụrụ iche Ikwu anyị ekene gị nna ukwu ndewo Thank you, Daalụ. Aha, eh, o kwere anyị ghọta na na gị nwa bụ onowu ezinifte Yes, o. Eh, biko gịnị ka e mere ebe a tata ihe mere ebe a tata bụ na Ez- ezinifte gbakọbara wee nata onyinye eh, nwa afọ eh, ọgazi ihe anyị ji ihe anyị ji mara ya anyị na-etu ya ọgazi Umeọjị o nyere onyinye wee lota na o nwere ndị karị nọrọ n'akụkụ wee sị kere ndị mmadụ ihe ndị ahụ ọ bụ ya ka ụmụ ezinifte gbakọbara wee nabata ya wee na-ekpere ya ekpere ogologo ndụ Aha, em, eh, Onowu kedu ihe ekpere ị na-ekpere onye eh, wetara onyinye ịnata iru ọma nke ahụ anyị na kpere ya ekpere ka chineke nụ ekpere onye ọbụla na ezinụlọ na ezinụlọ ekpere nwatakịrị a bụ emeka umeọjị ọgazi aguata anyị na-ekpere ya ekpere ọ ya adịrị ya mma dịrị ezinụlọ ya mma dịkwuru ezinifte niile mma Ee, ndewo ee, onowu Em, kedụkwanụ ndụmọdụ ị na-enye ndị mmadụ bụ ndị nke e nyere ihe eji ekpuchi imi kedụ ndụmọdụ ị na-enye ha maka ya Ee, n- ihe a na-enye eji ekpuchi imi bụ ka ndị mmadụ wee gbanarị ihe si n'ikuku efe ka ọ ghara imetụta onye ọbụla ihe na-ekpuchi imi kpuchie ọnụ covid-19 ya bụ ọrịa agaghị enye ya nsogbu Ndewo. Jeje. nwanna anyị ekene gị biko ka a mata afa gị abụ m ichie onyekwe Vincent Obeto Ụmụda ichie eziokwu ichie eziokwu anyị ekene gị eh, biko gịnị ka a na-eme n'ebe a n'ụbọchị nke taata ife a na-eme n'ebe a n'ụbọchị nke taata nwanne anyị nwoke nwa anyị ji eje mba a na-akpọ dọkịta Emeka Umeoji ọgazi n'Agụata o metụtara n'obi o wee tụ ka a kpọkọọ ụmụnne ha ụmụnne anyị maka ife a na-afịa na mba ụwa niile na-ekwusịrị ndị mmadụ na abịa obodo ebe niile ka e nye fa ife ka ha were na-emetụ were na-ekpekwa ekpere ọya adịna abata n'obodo a ọ gaje metụta n'anyị metụta mba ụwa niile eme ka ọya mara ebe o sikwa osikwa ya ka anyị ji gbapụ maka ya Eh, ndewo dịka m siri ghọta anụ m na onyinye eh, nke o nyere gụnyere akpa osikapa eh, nri ndị oyibo nke a na-akpọ noodles nakwa ihe oyibo na-akpọ sanitizer nakwa nke eji ekpuchi imi kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị mmadụ ọkacha n'akụkụ ebe ihe eji ekpuchi imi nakwa nke a a na-ete n'aka ma a kwachaa aka a na-akpọ sanitizer ndụmọdụ ị na-enye ndị mmadụ ọ bụrụ na eweta ihe a mara mee ya ofuma onye weta na onye ọzọ pụpụ eweta mana ọ bụrụ na eweta ihe emeghị ya ofuma emee ya abuse ya oyibo na-akpọ ime ife abuse ma ọ bụ eyuziri otu o si kwesị ọ na-egbu onye ahụ wetara ya n'obi ọ fụ ọzọ ya ha eweta ma ọ fụ onye chọrọ iwetara o mee ka onye ahụ gaje wetara ya ndụmọdụ m na-enye ndị be anyị bụ ka a mara were mee ka use of this one ewetara ya ahụ ka a mara kee ya ndị ekenyekwere na ya marakwa n'ọrụ kwesịrị na ọ bụghị onye kenyere face mask were eje na-eficha imi ma ọ kpọọ ụtaba were kpuchie imi ụtaba ọ bụghị ihe e mere ya ife emere ya bụ iji wee kpuchie imi na ihe ekuru ikuku onye ọzọ kupụtara ma ọ bụ ụkwara onye ọzọ kwara iji wee safeguard yourself o mere ya ka anyị wee nwee ike ịdụ ndụ because na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ya ọ bụ ha na-eme ha anaghị otu ahụ ume ya agbakwa ya ọfụ ụbọchị ọzọ wetakwa ọzọ anyị ekene gị biko ka anyị mata afa gị nakwa ọkwa nke i ji n'obodo a ok aha m bụ mr charles obiora ichie ifechukwu n'ezi onye ka m so onye ọha na-eme ọ dị ka i so n'otu onye na ndị kabinet igwe maka ejiji ha dị ihe a biko gịnị ka a na-eme n'ebe a tata mere na ma igwe ma ndị obodo obodo obodo ezinifite agụata niile ee na ụmụada pụrụ n'ụlọ wee gbakọ ya ebe a na-ekpesi ekpere na- na-agba egwu gịnị ka a na-eme ebe a tata anyị na-ekene chukwu ka ọ bụ ofu nwanne anyị nwoke a maala afa ya bụ emeka umeọjị ọgazi n'agụata mekwara ka ha si eme n'ezinụlọ ha maka nke ahụ mmega nke ahụ akịdị abụghị akịdị abụghị enwe ntagha mbụ ka bụ ihe ha bu ụzọ eme kamgbe so ọ sịkwanụ ka maka covid-19 a ọzọ ka ndị mmadụ gbakọnọkwana ka o mee etu ha si eso ndị mmadụ lachaa anụ mmanụ so si etore ya ụmụ ogbenye ka ha wee ririgakwana nya bụ chineke dị m ji agọzi ya dịka m nya asụ m kwue nke gbara ndụmọdụ ị na-enyekwanụ ndị mmadụ bụ ndị nke e nyere onyinye a ndụmọdụ m na-enye bụ onye ọbụla mara ihe dịka ọ dị ọ bụghị ihe ya adawa ụgbọ ka ọwa kama ihe ndụmọdụ m na-enye onye ọsịkpụrụ ana kpeere onwe ebe nya kpeere ya ịtọ ka Chukwu gọzie ya ka ọ na-agakwa n'ihu gọzie ezinifite ka ụmụ ana ezinifite marakwa na ihe o mere bụ ihe dị mma ị na-eme ka ọ bụ na ọ dị mma kekwanụ em, ndụmọdụ ị na-enyekwanụ ụmụnne anyị ndị ọzọ bụ ndị na-anọghọ n'ụlọ yes ofu ife ahụ maka a sị na ime na-eme ọkwa na-eme nza mgbe ndị a na-eme ka ndị ọzọ na-ele ha anya mee ihe a na-akpọ emulation ndị a mere emulate ihe ndị ọzọ na-eme onye jide nyenye nwa nwanne ya maka ihe o mere ihe a ọ bụghị na o ribe na ọ ma-ericha kama ọ ka o nyetụọ ụmụnne ya ka ndị mmadụ makwa na ihe ọma dị mma omume ndewo nna ndewo biko ka a mata afa gị nna gịnị ka a na-eme ebe a tata mere ndị mmadụ ji were gbakọ ebe a ife a na-eme ebe ahụ bụ ọ my brother my big brother ọgazi engineer chukwuemeka umeọjị butere rice and the sanitizer and the face mask and the indomie ga-eke ndị ụwa atụ n'ọnụ ndị enwe ka ọ ha because of this covid-19 na-ewu na mere onye ọra ji were na nọ- nọ n'ụlọ so o were- o were sị ka o bute something nke eke ndị mmadụ ụmụnne so nya ka anyị na-eme tata ụbọchị ya bụ igwe obodo ma ma pg ma everybody na-adị happy O- okay nna anyị ekene gị Em, kedu ekpere ị na-ekpere eh, nwanne nwoke bụ ọgazi ekpere m na-ekpere ya bụ na nya bụ nwa ahụkwanụ ọ ka o buru ụzọ ka ọrụ ekpere m na-ekpere ya bụ ebe ebe ọbụna o si na-eweta ihe a nụwa ihe o kere taa taa chineke enye ya mmaji kwuru mmaji because eh, this rice a na onye bu rice a naa be ya tọpee ya ya na ndị be ya gụọ ya ọnụ one one ha agụta na ya ọ na aka ego ọgazi ya ada so m na-ekpere ya ekpere nke o ji eku akwa- akwa na ya n'ihu n'ihu ka enwe na enwe adị agbachigha azụ e wee na-asị ya na ọ ya adịrị ya na mma mmepe ọnụ otu n'aka mmepe mmepe na ụmụ ogbenye na-ekpere ya ekpere Ọ, ndị obodo na-ekpere ekpere nwa na ọ wụ nwoke nwoke ka ọ ọ na-adị mma amụta amụta nwoke ya wa anya wụrụ nwo- nwoke na ọ ya adịrị anyị ogologo ndụ Ah, kekwanụ ekpere ị na-ekpekwanara ndị Ezinifite in general ma ndị nọ n'ụlọ na ndị nọkwa n'ama ekpere m na-ekpere ndị Ezinifite general bụ number one this social distance onye ọbụla na-akwọ aka ya na-eme ihe e kwuru ka eme dịka ọsọ ọfụ ọrịa na ọrịa dịkwa ọkwa ma ọrịa a na-ekwu na ọ dịkwa ekpere m na-ekpere ndị obodo bụ na this ọrịa nwa ama afụ anyị ọ ma afụ anyị jizọs na ọ ma amatakwa Ezinifite ọ ma afụ anyị ee na-ekpere Ezinifite onye ọbụna fụ fụ nwanne ya n'anya onye ọbụla na-ekpere nwanne ya nwanne- nwanne ya ekpere because ee a sịkwara na o ji akwụnye nchi na nchi adị arị elu mana ekpere i kpeere nwanne gị kwe ya nwanne gị bịara ote ọ nyeghị anyị ịgba ịgba nkịtị mana ọ ka o si dị ya n'obi ka o ji wee gote ihe a nwa were kee everybody so and m na-ekpere Ezinifite ekpere ka udo peace and eh, ọganihu ka ọ dị n'Ezinifite nwanne fụ nwanne ya n'anya nwara nwanne ya ngwanụ ndewo ee adanna anyị ekene gị Mm, afụ m ka i so na-agba mbọ ebe a tata na ịgbarịje ihu ịgbarịje azụ gịnị ka a na-eme n'ebe a n'ụbọchị nke tata mere e ji gbakọ ebe a ọkọta akarịrị ọgazi sị anyị riri ihe na anyị ga-adị ndụ na ala ndị dị ndụ o nweghị ihe ọkpata ha ebe a sị ka anyị riwe ma nke anyị ga-eji kwọọ aka ma nke anyị ga-eji kpuchie ọnụ Ee, kekwanụ ekpere ị na-ekpere ọgazi ya ekpere m na-ekpere ya wụ chineke dịka ya nye anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike na ihe eji enekwa ndụ anya ya ekwena ihe a na-efegharị na o fecha ya fefuo o jeghị eru anyị nso n'aha jizọs o jeghị eru ọgazi nso n'aha jizọs Amen. kekwanụ ma agbamume ị na-enye ndị Ezinifite Aguata ọkasị ọkasị n'akụkụ ihe eji ekpuchi imi nakwa nke a na-ete n'aka o butekarịsịrị agbamume m na-enye ndị Ezinifite Aguata wụ na chineke ha kweere onye asụsụ kwa ụmụ ndụ ka ọnwụ onye e ziri ihe eji adụ ndụ ya nabata ya na o nyega anyị ihe anyị eji dụ ndụ kpuchite onwe anyị ọkachasị mbọ PG anyị na-agba PG na-agba mbọ karịa onye ọbụla ịfụ na anyị kpuchiri aka onwe anyị etu esi were ka anyị debe iwu ma Obiano ma ihe niile kwuru ọ ka anyị dịrị anyị mma ka o were dịkwuoro ha mma anyị sị ka ezinifite kwere n'ihe a na-agwa ha ha kpọkwuo aka ha nwa ịkwọ aka ahụhụ ihe a mme ndewo biko ọ dị ka ichefuru ịgwa anyị aha gị afa m ọwụ isi isi nwada oriakụ ironọba amuche Gertrude

ife niile juru eju ma ife a na-eri ere dịka rice osikapa indomi ma ife eji ekpuchi ihu bekee kpọrọ face mask ma nke eji eficha aka kpọrọ sanitizer ọ ya ka anyị ji sị ka anyị nụ ọnụ His Royal Highness igwe Bob Vincent Ọjị igwe ezuga ịtọ nke Ezinifite Agụata ka anyị maragasịa ife niile a dị ebe a ebe o si ka anyị mara ma ọ nwego nke onye isi ana wụ Buhari Britain ibe a na-emetụ na ọ ka ọ ka si dị Umoji family Umoji family bụ na obodo a na-akpọ Ejiribika ọ bụ ha n'obi ma ma ada anyị nwaanyị a na-anụ na achara ma nne ha maka na ọ bụ na nne ha azụghị ụmụ ha ụmụ ha gbachapụrụ aka ebe ihe a na-arụ arụ n'ụwa ezuga kama ya ha arụ aka ibe ha mana i- obodo nwa obi disemba ịtọ ka a ga-esi wee ke buru klarat na padeke iwe bụrụ na onye ha nwere nwa na-eji enye enye na iwe ekpere ndụ n'isi ha na-ekpekwa ekpere nchekwa n'isi ha na-ekpekwa ekpere n'ime ike ụkwụ nke ụmụaka ndị dị ncha na nke nwa afọ anyị lụrụ plentation na n'oyi ụga ozigbo o butekwara etu a biekwa ndị dị ncha so na ndị ndị na-ebutezi eke ndị village ha ana m ana m ana m anya onye na-anya ekele n'azụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-achị obodo onweghị onye na-emeghachi ahụ a na-asụ maka na ihe na-eme apụta n'obodo oje bịa kụwa aka ya igwe atụ nọ nke ukwuu ji eme na onye me- onye ji ewepụta na igwe mebezi anụ mana igwe afọ na igwe na-eweta appreciate ya nọrọ mgbe ebe a na-eme ya ebe onye ọzọ ọgbakwa mekwa gịnị gbakara fa batara ihe m buru ụzọ kwuo onye ọna ndị ndị chairman of the village na ndị chairman of the ward ha je gwa ndị be ha ka ndị ọbụla megịrị je sụwa ọhịa ọhịa ọbụna dụ empty mụnwa bụ igwe nyere order ọhịa ọbụna dụ empty so so sụọ ya ndị youth jee sụọ ya asụọ ndị youth jee onye ahụ bịa jụwa so bịa so weta aha onye ahụ ka ka m gwazie ndị youth jere nje sụọ ọhịa ụnụ sụọ ụnụ akụọ ya akpụ chekwawa ya ihe ya ha bịa atụrụ eji ha

na ụmụ ọgbakọ ndị ọzọ nwee ka isi hụ na enwe kwuo ha nwee kwuo na kwuo na ha nwere ha na ha ma ha na-ahụ ihe na-eme n'ụwa niile kwuo na ahụ ya na oge oge ebola batara ebola bịara gbuo otu ahụ mana nke ahụ ọ na-egbu jiri ọ na-egbu nwata ọ na-egbu okenye ọ na-egbu agadi onye ọgba ahụ nye biye oge ahụ na-asụ na anaghị ede kes n'ihu ịta ka esi ede didi kpọrọ abaịlọ mgbe ahụ onye biye nọọ onye bịa ọkọneke ibi na tata tata mụ nke ahụ nke ejiji anaghị ihe eji na-ekwu na

mana ịbịa ịbịa biko em, kedu nkenke ekpere ị na-ekpere em, nwoke ọma butere ihe a nakwa nakwa ndị ezinifite bụ ndị ka ebunyere ya ebunye ndị ihe ekpere m na-ekpe ekpere ya bụ chukwu nna ga-enye ya ahụike gọzie ya ebe ma ebe ọ nọ na wee na-echekwa onwe ya chukwu nna ga-etinyere ndụ n'ime ndụ tinye ya ahụike n'ime ahụike gọzie ya na ezinụlọ ya ma ụmụ nwanne ya ndị nwere obi ị na-echeta ụmụ nwanne ha ndewo biko kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị ezinifite bụ ndị nke e nyere ihe eji ekpuchi imi nakwa ihe nke a na-ete n'aka ihe ndụmọdụ m na-enyere ha bụ onye ọbụla onye ọbụla na-ekpu face mask ma e nyere ị nata ị nata i golu i je na-ekpu akwatago i golu i je na-ekpu because gọọmenti nyere ya as iwu i kpughị ihe nwa ị bata n'ime ahịa i kpughị ihe nwa ịnakwara ịnana ejekwa ebe ọgbakọ igwe dịka ị na-ekwu na-aga n'ihu kwukwa maka ndị bụkwa ụmụaka ezinifite bụ ndị aka siri ike mana o nwebeghị ka ha si were gosi ịhụnanya o nwere ka esi arịọta ya nwa arịrịọ ihe mere nụ na ebere ihe m na-ekwu na na ụmụaka ezinifite ndị megolo eme ụmụ many people mere mana ha eme ọ bụrọ mmadụ niile nwere obi ka o zuo ọha ọnụ o nwere ndị nwere obi onye ọgbara ewu ya bibi Eh? Ọ- apart from this doctor na ọ na ụmụaka ezinifite na amerịka ndị ọzọ na-enye n'ogbe n'ogbe and ekpere m kpere ndị we- ndị butere n'ọha ka m kpekwa ndị wetara n'ogbe n'ogbe ha maka na onye chetara ndị nke mere ihe ya na o nwehọ onye ọ dịrị easy kịta

sịrị si kwaba ozu o nwere o nwere atụmatụ maọbụ plan ndị ezinifite nwere iji wee bido mmemme ihe ịkwa ozu n'oge dịka ugbu a anyị adịghị akwa ozu karịa mgbe gọọmenti liftịrị ya anyị ama nupụrụ gọọmenti isi maka ihe na-eme kịta abụrọ ife mmadụ ahụ nọkọta ọ sị ka anyị mebe dịka o si na omenala ya gọọmenti ọ iwu gọọmenti riwe ka anyị ji na-eme ọ dị mma ya bụ ihe ọbụla ga-ebute ọgbakọ karịa mmadụ iri atọ mmadụ iri atọ ma ịgba nkwụ ma ịgba akwụkwọ ma ụka afọ ma ihe ọbụla ma ụka nwa ihe ọbụla ụka ha na mmadụ thirty anyị achọghị ya and mmadụ thirty a ndị ndị vigilante je na-amonitọ amonitọ esibire n'ọrụ agwa gị ihe sada je na ụga ihe debere ebe a thirty isi ma nke gọvanọ na ndị kọmishọna ya

ya sị chairman aṅụ n'obi ya kee ka obi dị gị taata Hey, obi wụ sọsọ aṅụrị. kee ekpere ị na-ekpere ọgazi Hey, ekpere m na-ekpere ọgazi wo in short chineke amarugo na m na-ekpere ya ekpere na o nyego ya ọmụmụ mana ana m asị na ọ ga-azụcha ụmụ rie uru ụmụ ya ụmụ ya nọkwa ndụ rite uru ya a na etu o si emere ndị ezinifite ihe ka Chineke ya esi etu a na-emere ya na-emekwara ụmụ ya double upon double n'aha Jizọs ọ ndewo ga-adịrị ya na mma Mhm.

Hmm? ndewo ndewo my brother eh, biko ka anyị mata afa gị nakwa ọkwa i ji n'ezinifite eh, afa m bụ Ogbonna Ikemefuna ihe eji mara m wụ okwu nna gwara nwa eh, mụnwa bụ current president general ezinifite improvement union ok pg anyị ekene gị biko gịnị ka e mere ebe a taata mere imerime ndị mmadụ ji wee ju ebe a ihe mere na ọ wụ ihe obi aṅụrị emere ọ nwanne anyị nwoke a na-akpọ dọkịta Emeka Nwaọcha onye ahụ bụ onye si ụmụ ibe ha ṅụrụ ya ọ ya butere anyị akpa rice na bag of rice cartons of indomie eh, sanitizer cartons of sanitizer and eh, eh, yeah, face mask about 6,000 pieces ọ ihe o butere anyị so ọ ya kpata ndị mmadụ ji aṅụrị na-amani elu ọ dị mma kedu ekpere ị na-ekpekwanụrụ ya ekpere m na-ekpere nwanne m nwoke ahụ bụ na chukwu ya edube ya nye ya ogologo ndụ nye ya amamihe ya na ezinụlọ ya na ụmụ niile ọ mụtara ọ bụkwa ọzọ ezinụlọ ndị bụ ụmụ ọjị niile ee n'otu bido na mama maka a sị na ee ọ bụrụ na nne anọhọ onye ya-enye ụmụazị ndụmọdụ ọ kwanụ ndụmọdụ ya na-aga ihe a niile na ee na na aro ọ na-atụnyere ha ka ya niile ji so anyị ebido n'ebe mama nọ wee gbadataruo ebe ụmụ ya nọ wee na-asị chineke nke pụrụ ime ihe ya agọzi famili ụmụọjị niile bido n'isi wee ruo n'ọdụ na amara ya bụ nke ha ngọzi ya bụ nke ha ọpụpụ ha na mbata ha ihe niile ha nwere ime na chineke ya agọzi ha ndị na-arụ ọrụ oyibo chineke ya ebuni ha elu Ee, ndị na-azụ ahịa chineke ya amụba ego ha Ee, ụmụ ha niile ya ege ha ntị bara ha uru ana ezinifite ya agọzi ha n'aha jizọs amen biko kekwanụ eh, ndụmọdụ ị na-enye ndị ezinifite be anyị bụ ndị nke e nyere onyinye eh, amara nke a Ee, ndụmọdụ m na-enye ha bụ ha ya eṅomi ihe mụnwa na-eme bụ pg ee that na ihe ọbụna e nyere na ya ewesapụ aka kee ya ọfụma so dịka m kere to eh, village chairman gbadaa na ward otu a ha siri fụ m si eme ya, ha si otu ahụ mere ya gbadaa fụ that na o ruru ụmụ ogbenye aka ee ka ọ ghara ịbụ fọ mfọju akpa maka ọfọ mfọju akpa mụnwa kwụ ebe a ya block ya n'ụzọ ya eru ha aka mana ana m eke bido n'isi ruo n'ọdụ ee ya ka m ji eyuzu ee social media ka ọ bịa na-anọ ee eh, ka ụmụ ezinifite ndị n'obodo oyibo ndị nọ naijiria ndị nọ ebe niile dị iche iche a na-afụ na ihe niile a na-eme ọ transparent maka ana m a run transparent government eh? Ah, kekwanụ eh, ndụmọdụ ị na-enye ndị ezinifite be anyị bụ ndị nke e nyere ihe eji ekpuchi imi nakwa nke eh, a na-ete n'aka Ee, ị nee anya na mbido okwu m mgbe e bidoro ihe a na hall adọrọ m aka na ntị wee gwa ha na onye ọbụla ekpuchighị imi ekpuchighị ọnụ abatakwana hall na ngwa ngwa ha jekwere wepụta nke ha kpuchicha ọnụ and ị nee anya enwere ee distance o nwe onye nọketere ibe ya ee so ndụmọdụ m na-enye ha kịta biko nụ, na ejighị ihe a na-agba na ntị agba n'anya ee ọnwụ ndụ a ị fụrụ enweghị spare onye ọbụna gba mbọ eh, jee na-ekpuchi ihe anyị nyere ya efu 6000 pieces of distance na ezinifite niile so ka mmadụ ghara iji ya gwuo egwu Eh, na ọ kwa na o metụ imi o metụ ọnụ Ee, ndewo kekwanụ arịrịọ ị na-arịọ ụmụnne anyị bụ ndị nke nọkwa na mba Ee, ka m kwugodi ya ya bụ ndị dị ka aka o siri ha ike nwa obere na inye nkwado maka ọnọdụ a anyị nọ ugbu a ayọ m na-ayọ ha wụ that na biko ha echena na ezinifite ee adịghị n'udo ma ọ bụ e nye ezinifite na ha ya ha amake because ọ ya na-atụ ụfọdụ mmadụ egwu ee ha mara na dị kịta na ihe ọbụla e nyere ezinifite ya eru ezinifite aka especially ma nke e nyere sị ụmụ ụmụ ogbenye ị nee anya biko ana m ayọ ha m etinyekwu nọmba m ee na this media biko onye ọbụna kpọọ m jụọ m na ihe ezinifite niidiri ka m kwuo o nwere nke anyị niidiri kịta bụ ya na-adọwa anyị aka ee ọ ya bụ e meere anyị kịta ezinifite adị mma na-ayọ ha sị ya biko dịka m na-etinye nọmba m biko ana m ayọ ha kpọọ m ka m gwa ha ihe bụ ihe na-enye anyị nsogbu na ọ bụ ihe niile ka a na-ekwu na media ee ayọ ka m na-ayọ sị biko ngwa ndewo ee pg